onye Igbo ụwa bụ ahịa isi ego ị ga-eji zụkwanụ ahịa nke ụwa dịka mmadụ bụ echiche gị maka mmadụ bụ echiche ya mmadụ bụkwanụ mma nke ndụ isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ọsọ eluigwe biko anyị kwesịrị ịtọ ya ka ngwugwu ụgbọ mana ọ dị m ọsịsọ maka okwu a dị omimi mana ị ga-eji ntị onye igbo na obi onye igbo ọ bụrụ na akpọpụta onye igbo asị akpọpụta onye igbo sị gị na onye a na-agba ọsọ eluigwe ihe ọ pụtara bụ na onye a ajụla ihe ọma niile dị n'ụwa kwete na ọ bịara ụwa dịka onye igbo n'ala igbo ịta ahụhụ na mgbe ọ ga-eri ụwa ọma ya dịka mmadụ bụ mgbe ọ nwụchara ka ụgwọ ọlụ ya ka ọ ga-eri ya ọ bụrụ na akpọpụta mmadụ asị gị na onye a bụ onye na-agba ọsọ eluigwe otu dede m anọrọ ebe ọ na-agba ọsọ eluigwe ree ọkpụ aja maka na o kwetere na o nwere ebe ọzọ ọ na-aga ga-aka ebe a ọ hụrụ onwe ya dịka mmadụ mma asị gị na onye Igbo ife ọma ya mee nke ọjọọ ga-aga aga ekwu eziokwu ama agba ọ bụ ugiri dara ụmụ okorobịa igbo onye igbo ejikwala makala ndị nna anyị na nna anyị chọrọ chineke gbara ọsọ eluigwe lee n'otu ndụ dị ha na nka ejikwala maka na ha gbara ọsọ eluigwe kwere na onye igbo ga na-achọ chineke ọzọ ka chineke nke ndị igbo ị bụrụ onye igbo nwokorobịa nwoke ma nwaanyị nọrọ gwa onwe gị eziokwu site n'ime mmụọ gị ma ọ bụ na omenala Igbo akara onye Igbo mma ọ bụrụ na ị gwa onwe gị eziokwu a ọ ụbọchị taa ka m lọrọ ụwa n'ọnwa nke a eji m obi ụtọ na-agwa Igbo ihe a taa ka m lọrọ ụwa maka ọnwa Igbo na-agba iri na atọ ụbọchị bụkwanụ anọ ọ bụ ụbọchị anọ bụ otu izu mere ndị Igbo ji tụọ ilu sị na ụbọchị dị anọ onye iberibe chere ọ bụ asaa ọ bụkwanụ izu asaa bụ otu ọnwa ọ bụkwanụ ọnwa iri na atọ bụ otu afọ n'ala Igbo ọ ga-adịrị Igbo la mma ihe onye na-agba ọsọ eluigwe na-eji anya ya ahụ n'ụwa dịka mmadụ bụ kwetegoro na ihe i ji bịa ụwa bụ ka i mee ya ka ọ dị mma karịa otu ọ dị ga abịakwute ya ọ bụrụ na nwa bekee ya arụchaala obodo nna ya sị gị lekwala obi ya bụ united kingdom gụnwa bụ onye igbo ka na-achọ otu i si aga heavenly kingdom mgbe ị nwụchara ọsọ eluigwe mmadụ ikweta na ọ ga na-ada keke n'oke ọnụ na ọ bụ mgbe ọ nwụrụ ọnwụrụ ka e were ji pụvu uhu oye ị hụrụ otu onye Dubai si bịa ọ wụ otu m si bịa otu onye Britain si bịa otu m si bịa o nwere ihe o ritere n'ụwa dịka otuto n'ihe otuto nke ala nna ya mụnwa bụ onye Igbo bụ onye gboo ụmụ okorobịa biko ọ wụ anyị nwa ka ọ dị n'aka e riele ndị nna nna anyị ndị e riri ọtụtụ n'ime ha ụmụ ha na-azụ ala ugbu a mgbe a na-asị ha bịa ka a kpaa oke ala nna gị ha sị gị mba na o nwere ebe ọzọ ụlọ nna ya n'igwe ebe ọṅụ dị na ọ dịghị mgbe ọ ga-ahụ anya mmiri n'ebe ahụ sị ka o bewe akwa ebe a ebe ọ na-agba ọsọ eluigwe ndị igbo bikonụ ọ dịghị chineke ọzọ ka chineke nke ndị igbo nwa bekee bịara bịa kwe anyị nkwa na o nwere chi ọzọ ka chi nke ndị Igbo onye Igbo ahapụ chi nke ya chọgharịwa Chineke kemgbe ahụ anyị na-achọ Chineke ọzọ nka nke ndị Igbo ruo ugbu a anyị ahụbeghị ọ bụ gịnị ga-eme ya ga-alaghachi na chi nke ndị Igbo maka na Chineke onye Igbo nọ n'omenala Igbo ọ ga-adịrị Igbo la mma oji ọfọ kelere Igbo olu okoro n'ozuzu Igbo mma mma nụ